funso limene a Michael Usi afunika ayankhe lakuti kodi akadakhala kuti iwowo apurezidenti awatenga mukhala running mate wawo bweza akutchula anzawo mbava ayankhe funso limene awauze malawi nipo onse otherwise awauze kuti yes nkanapanga if the answer is, is, is no then he is not sincere he is, is, is dishonest

kaya ndi trump kaya ndani akamasankha running mate amanena kuti kodi ameneyo abweretsa chani pa tiketi amayang'ana kuti akuchokera kuti ali ndi maphunziro anji nanga track record yake ndi yotani ability yake ndi yotani kodi nikamubweretsa who am i bringing then he settles on one iwo a Michael Usi ngati sanawatenge that's not the way to behave if he thinks kuti mboma muli umbava corruption apite ku acb or achule munthu amene ali corruptiyo rather just saying kuti oh anthu ali corrupt munthu uli mmene muli mbava eh, zimangidwa eh, zitani it's childishness it's a theater now malawi is not a theater stage

He will forever thank, together with his family, not just him, but together with his family, is President Lazarus Chakwera. Pompatsa ulemu kumusankha kuti akhale vice president after ngozi ya malemu Saulos Chilima. Akanatha kupatsa a Kaliati, akanatha kupatsa uh, Akambala. Akambala, Amtumbuka. Mtumbuka, anam, that decision inamusintha moyo wake mwina mwina mwina avokoma mfaka mwina awokwiya but munthu wanzeru umaona kuti ichichi chanisintha moyo wanga and kuti ndisinthe chifukwa cha uyo ameneyo sumamunyoza under any circumstances sumamunyoza poona zoti uyuyu anandisintha moyo wanga Ana- anaganiza kuti uyuyu akhale mwakuti nkuzichitadi zimenezozo anandisintha moyo wanga ndiye timati uthokoza munthu gratitude because there is tomorrow kuyamika kuyamika
kusayamika kumaoneka kwa fasho arrogance and bitterness imaoneka kuti is fashionable people are praising you people are supporting you people, you know people love theater people love entertainment people love gossip people love zokamba za anthu achochikaso apa pezeka zoti akuti agwira auba chakuti chakuti mu shoprite ndiye kuti people will talk sizowakhudza mwinaso palibe nkhani they will talk so mwina ukhoza kusala awawa ah, ineyo atenga ngati champion there is tomorrow my friend there is tomorrow zisankho zithatu pa 16 september tikavota zitha there is tomorrow that you might think about you don't know kuti what comes tomorrow that's why munthu uzithokoza amene akuchita chabwino iwo aja moyo wawo sudzakhala chimodzimodzi Adzakhala, panopa adzakhala after 16 September adzakhala a former, a former vice president. Kulikonse atapite, a former vice president. Dziko lino as state ineyo will look after him mpaka his death. And that happened because of a Chakwera. Mwana umuntu kanako. kumene akumalako ndi because of achakwera him and his family will never be the same azikhala munthu othokoza kuthokoza nkofunika komanso munthu sungamangotchula zinthu zoti ulibe nazo umboni wayenera apereke umboni kuli acb akhoza kukapereka umboni ngati akunena zoona kuti pena pake pali wina akachita umbava mboma palibe amene awuikira kumbuyo mbava ife sitiikira kumbuyo mbava pano

why should me when i enter that booth vote for him I'm not going to vote for him because he's just yapping about this about that azikhala munthu wothokoza moyo wawo udasintha chifukwa cha a, a president komanso ulemu ndo- ulemuso ndiofunika kwa anthu amene akuthandiza munthu faka amene ndi abambo ako na amayi ako ngati akuthandiza akusintha moyo wako a fundamental change not just a small change kuti ka- kakang'onong'ono basi title this title this is a fundamental change your life has forever changed munthu amene wakupatsa zimenezozo ufunika kumthokoza faka akadatha usankha anthu ena kokuta kuitemu apresident was at liberty even usankha olo ku mcp unena kuti eh, kaya kaya kaya catherine hara kukhala vice president nobody people don't vote koma ziti akasankha basi malamulo amatero anasankha iwowo azithokoza